communication jabarani filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw fo aw minnu sɔgɔlen bɛ an ka jabaraniso la nin wagati in na Bi ye kari ye, Avril kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ani naani. Aw ka kunnafoniw di wagati selen filɛ. An ka finitigilakaw ye banbanciwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɔnɛ a ni na ani a baarakɛɲɔgɔn caman Duanzakaw fɛ yen nɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kungo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Forêt de Nyabi, Nansarakan na, a kɛra yen nɔ de, wa min ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔw ye, u ko ko u bɛ an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin cɛsiri baara in na. N'an bɔra yen, an bɛ taa Ɲafongekaw fɛ yen, an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la, u sera ka min ye bagan caman Minɛ ka na di ɲafongekaw ma min tun minɛna darakila ka bɔ ɲafongekaw bolo banbanciwalew tigilamɔgɔw fɛ. A jirala ko min ye ɲafonge maabaw ye, u ye nin ko in u nisɔndiyara kosɛbɛ, wa u ko ko u bɛna ɲɛnajɛ boloda yaasa maa minnu ta ye nin bagan ninnu ye, u bɛ se k'a lasegin u ma cogoya min na. n'an bɔra an bɛ taa bagadajikaw fɛ yen min ye dirisa ye ale ye a terikɛ bɔnɛ a ni na ni o bɛ wele ko sɔrisi ye a jirala ko ninnu fila bɛɛ kun ye ɲɛnaminimafɛn tabaa de ye a jirala ko u fila ye fɔɲɔgɔnkɔ de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la min ye dirisa ye ale ye a terikɛ faga a kɛlen ka nin wale in kɛ a bolila Ayiwa o kɔfɛ sa, maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan, olu ye wele bila an ka finitigilakaw ma ani an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma. A kɔni kɛra sababu ye, min ye Sɔrisi ye, ale ni tora a la. Wa a jirala ko min ye Dirisa yɛrɛ ye, ko a bɔra kasobonba la, hali a ma mɛn. Ɲininiw bolodalen don yaasa tɛgɛ bɛ se ka kɛ a la cogoya min na. Ayiwa n'an bɔra yen, min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔyaso ye ni a bɛ fɔ a ma ko Maison de la Presse, olu ko ko olu dabali bannen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ Aki ye kunnafoni min bila bɔlɔlɔsira kan ni o de ye ko kunnafonidilaw si kana taa parti politiki mɔgɔw ka couverture kɛ. U ko ko u bonya ma don nin ko in na, ko o hukumu kɔnɔna la olu tɛna sɔn ka Aki ka kumakan labato wa ko u b'a ɲini kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen fɛ K'u si kana na kumakan in nabato ko sabu a bonya ma don u la. Ayiwa o b'an na taa an ka kɔkan kunnafoni na an bɛ taa Sɛnɛgalikaw fɛ yen. Sɛnɛgali jamanakuntigi kura min sigira ni o ye Basiru Jɔmayi Fayi ye, a ye a yira ko min y'u ka Cour suprême ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛna a wuli ka bɔ yen, k'a sababuya kɛ min ye Usumani Sɔnko ka parti cili ko sababuya bɔra o de la. Wa fana ko min ye u ka kasoladon prolongeli ye, ni o ye a janyali ye, ko o dabɔra o de la. A ko k'a bɛna a wuli ka bɔ yen. Nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na. An b'an ka dibilabaara kɛbagaw fo, sabula u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara nin kɔnɔna la. Ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la. Shukuran.